Ke salamu aleyikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu kɛɲɛba kunko kɛnɛ maliyɛnw ka aw fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan la Debo TV filɛbagaw a abɔnɛw k'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye asalamu aleyikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an donna san kura min kɔnɔ n'o ye farafin san kura ye a san hɛrɛ Ala k'a di an ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a di an ni farafin den bɛɛ lajɛlen ma. faso in Ala k'a diya faso in Ala k'a diya Ala ka faso in Ala k'a jɔbagaw jɔ maliyɛnw kɛɲɛba kunko kɛnɛ an sigila a kan ani kɛɲɛbakaw anw nana baro kɛ kɛɲɛba kunko kan n'o ye kɛɲɛba yɛrɛ ye fɛn min bɛ kɛɲɛba kibara jumɛn bɛ kɛɲɛba mun de bɛ yen yanni an ka don kibara kɔnɔ an bɛ foli di an balimakɛ ma a ka foli lase aw ma an filɛbagaw ok aw bɛɛ lajɛlen ni su ne sori bɛma dabo ne ye M5 coordinateur ye kɛɲɛba N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kɔmi y'a fɔ cogo min ala ka san kura ala ka kɛ san san san bɛ diya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ caman sɔrɔ ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la ala ka yafa k'u ma
ok aw bɛɛ lajɛlen ye sori dabo ka kibara mɛn a n'a ka dugawu k'a fɔ ale ye sori dabo ye ka bɔ kɛɲɛba M5 coordinateur don fana M5 nin ye jɛkulu ye jɛkulu min ye kɛlɛ kɛ yɛlɛma kosɔn ni yɛlɛma kan ka kɛ sori dabo yɛrɛ kan ka sɔn yɛlɛma ma ne kan ka sɔn yɛlɛma ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn yɛlɛma ma cɛn kan ala k'o sira don an kɔrɔ sori dabo an bɛna baro kɛ kɛɲɛba kunko kan n'o ye kɛɲɛba sanuko ye nka yanni an ka don o kibara kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko chinois dagalen b'aw dala kɛɲɛba chinois kɛ bɛ ka taa kɔlɔlɔ jugu sigi aw dala kɛɲɛba mun de bɛ sori bolo k'a lase an lamɛnbagaw ma kɛɲɛba yɛrɛ kunko kan ok o yɔrɔ o kuma diyara n ye kosɛbɛ eh, chinois bɛ kɛɲɛba depuis 2017 donc eh, depuis u bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an commencera ka wuli ka se ka kɛlɛ kɛ pour que u kana se ka caya an ka yɔrɔ la parce que an b'a dɔn mɔgɔ minnu don u bɛ ka baara kɛ cogo min na a baara tɛ environnement arranger a baara tɛ kɛɲɛbaka denw arranger mais depuis 2017 fo sisan kɛlɛ bɛ ka kɛ dɔ de bɛ ka fara chinois kan ka taa Euh, tout récemment an y'a ye minisiri saba bɔra bamakɔ ka taa pour ka se ka chinois déloger ka bɔ ba kɔnɔ parce que u bɛ kɛnɛma gerenkanna la mais u ka ba kɔnɔna o de tiɲɛni fanga ka bon kosɛbɛ parce que kɛra sababu ye ka baw geren donc minisiri saba taara pour que ka se ka u gɛn ka bɔ lieu ninnu na lieu minnu bɛ yen nɔ ko c'est très important mais an ɲɛ b'a la minisiriw taara dɔrɔn chinois nana u réinstaller tuguni en réalité ne bɛ jigin kɛɲɛba autorité la dɔɔni parce que ni environnement tiɲɛna précisément ni Kɛɲɛba yɛrɛ jiko banna Kɛɲɛba ka denw bɛ balo cogo di Kɛɲɛbadenw bɛ sigi Kɛɲɛba dugukolo kan cogo di donc an b' o ko de la fɔlɔ an environnement bɛ ka détruit a bɛ ka détruit don o don dɔ de bɛ ka fara kan an bɛ ten fɔlɔ maliyɛnw aw yɛrɛ y'a mɛn an ka jamana sigilen don fɛnba naani min kan o fɛnba fɔlɔfɔlɔ o ye sɛnɛ ye filanan o ye bagangɛn ye sabanan o ye mɔnni ye maa n'i ko ko sigi ka diya fɔlɔfɔlɔ i bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲini o ye ji ye n'o tiɲɛna sigi tiɲɛna n'o tiɲɛna fɛn bɛɛ de tiɲɛna ka fɔ ko maa bɛ bɔ wali jamana maa wɛrɛ bɛ bɔ ka na sigi anw faso kɔnɔ ka na o ji kɔnɔ o tiɲɛ ka di anw ka mɔgɔw ma faamaw dun bɛ anw fɛ yan sariya bɛ anw fɛ yan olu tɛ se ka kuma o la an b'a fɛ k'o kun dɔn nka an bɛ na sori a ma ban o k'an ma ko fana ko siniwaw dɔrɔn tɛ an balimaw n'o ye burukinabew ye n'u b'a fɔ o ma ko mɔsiw olu fana sigilen bɛ k'olu fana kɛmɛ ka kɔlɔlɔ dɔ ta ka kɛɲɛba dugukolo sɛgɛrɛ an b'a fɛ k'o kɔlɔlɔ in fana ok yani an ka tɛmɛ siniwaw ka yɔrɔ kan n bɛ point dɔ souligner yen en réalité siniwaw nana an bɛ se k'a fɔ armes de b'u bolo an ka terrain kan parce que an y'u ka gardiw ye n bɛ tila k'o preuve bɛɛ di e yɛrɛ ma menottes b'u bolo marifaw yɛrɛ b'u bolo siniwaw yɛrɛ bɛ tenue de don kɛɲɛba dugukolo sanfɛ donc euh, o ye fɛn fɔlɔ fɛn min yɛrɛ bɛ population yɛrɛ terroriser mhm. parce que e ka armée n'a fɔra o ka tenue don mhm. sur le terrain mhm. mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka tenue don tuguni sur terrain o ma kɛ problème ye an ka militant dɔw bɛ yen nɔ n'olu bilala ɲɔgɔn na fo marifa yɛrɛ sera dɔw ma kɔsa na o y'an ka jeune fila minɛ k'o fana don kaso la siniwa ko porobilɛmu kelen na ala kɛ o tigi bɔra deux semaines après dɔ pitinin yɛrɛ sara donc an b'o niveau la sisan an bɛ insécurité kɔnɔ an environnement bɛ ka tiɲɛ cogo min an bɛ insécurité fana kɔnɔ ka se nin niveau ma donc o kɔfɛ n'o ye mɔsiw fana ka ko ye mɔsiw ka porobilɛmu ye porobilɛmu environnemental de olu bɛ ka baara kɛ ni cyanure de ye porodi dɔ don porodi min a ka jugu fo ka dama tɛmɛ donc olu bɛna dingɛ de tigɛ n'u ye dingɛ tigɛ sisan u bɛ porodi ninnu k'a la k'u ka sanu utiliser donc u bɛ tila ka taga dingɛ ni porodi to yen an ka baganw bɛ o fana min baganw bɛɛ bɛ sa i bɛ se ka eh, foto dɔw sɔrɔ kɔfɛ n'an tilala emission na i b'a ye baganw dadalen sa salen bɛ porodi ninnu kɛrɛfɛla la ni bagan fɛn fɛn u yɛrɛ ka fɔ la n'a bɔra sɛ dɔrɔn na misi wo saga wo ba wo bagan fɛn fɛn mana min o bɛ sa donc ala k'an kisi denmisɛnnin minnu tɛ a dɔn ka fɔ porodi bɛ o ji ninnu na denmisɛnninw taara kungo kɔnɔ minɔgɔ b'u la n'olu taara ji in fana min ko parce que minɔgɔ b'u la donc o décès kelen de don an b'o kɔni a sabu an bɛ insécurité totale de kɔnɔ Kɛɲɛba mara kɔnɔ i komi an bɛ yɔrɔ an bɛ cogo min na bi, unhun, o tuma maliyɛnw aw ɲɛ b'a la nin tɛ ka kɛ faso wɛrɛ la a bɛ ka kɛ bamaliba kɔnɔ, bamaliba yɔrɔ jumɛn bamaliba dugu dɔ de ye n'an b'a fɔ o ma ko Kɛɲɛba, Kɛɲɛba b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a b'i yɛrɛ sɔrɔ Kayi région fɛ Kayi bɛ Mali fɛ o tuma maliyɛnw nin ko in a y'a makari ko lajɛ maa min ka sɛnɛkɛ dugukolo mana tiɲɛ ka tila k'i ka mɔnikɛ ji k'o tiɲɛ k'o fara kan sigikun jumɛn b'i la o dugu kɔnɔ anw kɛn bɛ k'an ka armée kɛ armée malienne kelen ye fa kelen ba kelen dunanw de bɛ na ka n'u ka mɔgɔw sigi an ka dugukolo sanfɛ k'u yɛrɛ ka tenue tila k'a don u la k'u ka mɛlɛtiw d'u ma k'u ka marifaw d'u ma an ka polisiw bɛ yen an ka gendarmew bɛ yen an ka garde nationalew bɛ yen an ka sɔrɔdasiw bɛ yen aa karisa nin kɔni ye ka nin dantɛ ka nin tigɛ i la dɛ ma fɔ i ye i la nin y'o de ye maliyɛnw an bɛɛ lajɛlen ye nin témoin ye nin bɛ ka kɛ kɛɲɛba de ye an kɔrɔ yan o tuma ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele ka na nin seereya ma ka nin maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele ka na nin kuma in ma ni maa kan ka nin fɛn kan ka kɛ nin kunko ye an kan ka nin ta k'a k'an kunko ye sabu kɛɲɛbakaw bɛ degun min kɔnɔ bi n'i ka sɛnɛkɛ yɔrɔ tiɲɛna ka mɔnikɛ ji tiɲɛ ne ma sigi kun ye o dugu la sabu dugu o dugu bɛ ni ji t'a kɔnɔ sɛnɛkɛ yɔrɔ t'a kɔnɔ o dugu kɔni de tɔgɔ ko walawala ala k'an n'o cɛ janya o tuma ka autorité malienne wele halisa u ye layiru min di anw ma k'a fɔ k'u b' anw lakana su ani tile anw n'an bolofɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen anw bolofɛn dɔ y'an ka sɛnɛkɛ dugukolo ye anw bolofɛn dɔ y'an ka mɔnikɛjiw ye anw bolofɛn dɔw y'an ka sigiyɔrɔw y'an ka kalankɛ yɔrɔw ye u ka bɔ ka taa nin yɔrɔ in ko in laɲini k'a dɔn ka ɲɛ mun de bɛ yen sabu n'i bɔra k'a fɔ k'i bɛ siniwaw ka visa kelen ɲini a bɛ kɛ i n'a fɔ i b'i la ala la ɲini na o tuma k'a f'u ye halisa an jigi b'an ka autorité kan an jigi ma tigɛ ani kɛɲɛbakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo halisa baro kan kɛɲɛba kunko kɛnɛ kan an bɛ na sori an b'a tila ɲɔgɔn na halisa sori o bɔlen kɔfɛ kɔsa in na an y'a mɛn k'a ka bɔli dɔ senfɛ ko u y'a ka ɲɛmaa dɔ minɛ n'o ye Alu Jalo ye wasatɔn ɲɛmɔgɔ ko k'a bila ka taa kaso la an b'a fɛ k'a dɔn mun de nana n'o ye u ka laɲini yɛrɛ tun ye mun de ye o ko kɔrɔ ok ee toujours an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sago ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye ami ami ami Alu Jalo ta don a kɛra dusukasiba ye an ma parce que an ni mouvement dɔw bɛ jɛ la ni o ye kaye jigi sɛmɛ ye o bɛ association dɔw don kaye mara kɔnɔ association caman farala ɲɔgɔn kan donc association caman farala ɲɔgɔn kan a représentant bɛ duguba naani na fɔlɔ o ye wasatɔn ye kɛɲɛba filanan o ye kaye jigi sɛmɛ o ye kaye yɛrɛ ye sabanan o ye jamu association dɔ bɛ yen naaninan o ye sajola association dɔ bɛ yen donc nin don nin délégation bɛɛ tun nana kɛɲɛba pour que an bɛ se ka meeting ba kɛ donc ala y'a kɛ minɛli yɛrɛ sɔrɔla min fɛ ko alu ni dɔ de tun kɛlɛla donc a mɛnna mais alu tun tɛ kɛɲɛba alu tun bɛ bamakɔ yan donc a taara ka bɛn ni nin délégation ba ni nin meeting ba in fana organiselen parce que a don an bɛ se k'a fɔ kɛɲɛba douze communes mɔgɔ bɛɛ dɔ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara dunan minnu nana donc alu ni a ka dunan bɛ ka taa mɔgɔbaw fo i b'a dɔn ni dunan nana dugu la ka taa mɔgɔbaw fo o ye o ye laada ye voilà donc a taara u taara kɔmandan fo u bɔra commandant fɛ ka se dugutigi ka soda la dɔrɔn tenitigiw nana ka n'o mobili jɔ donc u ye alu kɔndi ka taa n'a ye commissariat comme a kɛra dugutigi ka soda la donc an ka mɔgɔw ko dugutigi ka bɔ ka taa delili kɛ au moins alu ka se ka taa meeting kɛ donc dugutigi y'a ka conseil dɔ bila ka taa commissaire ko ko non k'ale ma mɔgɔ bila ka na olu minɛ ko procureur yɛrɛ de ye mandat da olu kan k'a sɔrɔla mun fɛ fɛnɛ k'a ni dɔ kun kɛlɛla donc ala y'a kɛ an b'o dusukasi la dusukasi en même temps réunion fɛnɛ kun don sarakabɔ don parce que an ka petit dɔ fɛnɛ kun minɛna ka bila kaso la n'o ye abubakari salikado o bɔra kaso la dɔrɔn deux semaines ala y'o ka kalifa minɛ a la ale fɛnɛ kun ye wasatɔn président ye kɛɲɛba commune dɔ bɛ yen ko jalafara ale kun ye wasatɔn président ye u yɛrɛ ko k'a ni bana in bɔra kaso kɔnɔ mais en réalité mun bɔra a bɔra kaso kɔnɔ dɔrɔn deux semaines a banna donc an b'o sarakabɔ kɛnɛ la nin fɛnɛ nana kɛ sabu an ta bɛ ka kɛ dusukasi fara dusukasi de kan ne bolo kɛɲɛba bilama kɛɲɛbakadenw kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ kana k'i fɛ mais i kan ka k'i yɛrɛ fɛ bi an bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ dɔw la parce que k'olu bɛ bolo la an bolo k'olu de bɛ k'an ka intérêt an bala an ka intérêt la k'a sɔrɔ an yɛrɛ de dusu bɛ k'a bana an ka intérêt la n'i ka ji tiɲɛna o tɛ mɔgɔ nɔ ye o yɛrɛ de nɔ ye parce que n'a tiɲɛn'i ɲɛna n'i ma se ka wuli ka jɔ je pense o yɛrɛ de nɔ ye i ka dugukolo fana c'est la même chose i ka hakɛ bɛɛ minɛlen don i la mais toujours i bɛ ka jɔrɔ i dahirimɛ de la toujours i bɛ ka jɔrɔ i ka denbaya balo cogo de la et pourtant dugu in dun filɛ nin ye an minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ dugu in hɛrɛ a tɛ di an kelen ma ni ala ye hɛrɛ nɔgɔya ye dugu in hɛrɛ y'an bɛɛ lajɛlen ta de sutura environnement environnement kan ka kɛ hɔrɔn bɛɛ lajɛlen ta ye bon bɛɛ lajɛlen fana kɛ sɔn bɛɛ kan i ka dugukolo fana makaran o kan ka kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka hakilina de i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ dunan ye mali dugukolo sanfɛ donc i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana ka intérêt kɔni kana sɔn ka tiɲɛ i ɲɛna ne b'o welewelemada de kɛ au moins mɔgɔw ka se ka wuli kɛɲɛbakadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka confusion bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ni faama tɛ kɛlɛ la an ni kɛɲɛba tɔn wɛrɛ tɛ kɛlɛ la mais an ni mɔgɔ dɔw de bɛ kɛlɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka jɔrɔ u poche kɔnɔna la donc dusukasi b'an kan an ka mɔgɔ injustice bɛ yen an ka environnement bɛ ka tiɲɛ bon ni dɔw fana tilala ka jɔrɔ u poche kɔnɔna la tuguni ka tila ka taa jamana tɔ coron donc an tɛ se k'an sigi k'o bɛɛ kɛtɔla ye an b'o o domaine de la an bɛ wagati min komi bi ok maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ye ye nin kumakan in mɛn min bɔra sori da sori bɔra ka kumakan min fɔ bɛɛ lajɛlen y'a seere ye maliyɛnw foyi tɛ bɛn bɔ maa kelen ka sɔrɔ dugukolo sanfɛ sɔrɔ tɛ Sabu maa kelen sɛgɛnbaatɔ tan ni e kelen kɛla a sɔrɔbaatɔ ye tɔ kɔnɔntɔn ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma dɛ n ko ten dɛ e y'a ta n'a ye don dɔ la e ye sɛgɛnbaatɔ in ta n'a ye don dɔ la sabu maa kelen sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye kɛɲɛbakaw de welelen don ka na bolo di ɲɔgɔn ma wasa kɛlɛ min bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ kɛɲɛbakaw dɔrɔn dɛ nin bɛ ka kɛ maliyɛn den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de sabu mali ye jamana de ye an bɛ furu ka taa ɲɔgɔn ka jamana kan mali ye jamana de ye an bɛ taama ka taa ɲɔgɔn ka yɔrɔ la ka taa bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka taa tɔnɔma ɲini kɛ ka segin ka na so o tuma ni dɔ ka yɔrɔ dɔ tiɲɛna a bɛ ko n'a fɔ e ta tiɲɛna ni dɔ ta binna a bɛ kɛ n'a fɔ e ta binna ka maliyɛnden bɛɛ wele nin yɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔ cɛ kelen den ni muso kelen den ka kɛɲɛbakadenw dɛmɛ nin kɛlɛ in na sabu nin kɛlɛ in fasoko kɛlɛ don nin kɛlɛ in danbeko kɛlɛ don nin kɛlɛ in hɔrɔn ka kɛlɛ don ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen wele an ka se ka kɛɲɛbakadenw dɛmɛ nin na cogo min na u bɛ se k'u ka dugukolo ɲuman sɔrɔ cogo min na u bɛ se k'u ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min na bana jugu min ni fɛn jugu min bɛ sɔrɔ ji ninnu fɛ walasa ala bɛ se ka an baden bɛɛ lajɛlen kisi o ma cogo min na o tuma an bɛ segin ka na halisa ka na sori ɲininka halisa kɛɲɛba ko kunko la sabu bi nin ɲɛw de fɔ a ye nin ye kɛɲɛba kɛnɛ a sigi kɛɲɛba kunko kɛnɛ a sigi ko fɔlɔ ye nin ye bi ni ala sɔnna ma an bɛna continuer a fɛ waati bɛɛ walasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ cogo min na ka bɔ kɛɲɛbakadenw da kibaruya jɛlen ka se lagdebo TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sori n bɛ segin ka n'i ma sori halisa n bɛ segin ka na chinois ninnu mun bɛnkan de b'u u ni an ka gouvernement cɛ ni gouvernement tɛ se ka wuli ka taa dankari ninnu na en réalité ne b'a fɔ ko bɛnkan t'u ni mali gouvernement cɛ mais u tigɛlen don kɛɲɛbagadenw de la ne yɛrɛ bolo dɛ u tigɛlen don kɛɲɛbagadenw de la parce que mɔgɔ tɛ sɔn ka ko min kɛ a fa du la n'a nan'o kɛ ka du kɔnɔ c'est que a marisi ye de tɔnna voilà kɛɲɛba filɛ nin ye kɛɲɛba kelen b'a ko mali ɲinalen don a kɔ o domaine fana bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye n bɛna n da se o ma fitinin la première des choses kɛɲɛba de ye deuxième cercle ye mali bɛɛ donc kɛɲɛba filɛ jusqu'à nos jours courant tɛ kɛɲɛba kɛɲɛba deuxième cercle ye mali bɛɛ depuis mali indépendance ta dɛ après bafulabɛ kɛɲɛba de kɛra cercle mais cercle dɔw bɛ yen nɔ courant b'u la ka ca ni san mugan duuru ye mais fo bi courant tɛ kɛɲɛba donc o ye autorité malien jɔyɔrɔ ye filanan kɛɲɛba mine d'or duuru de bɛ kɛɲɛba mine d'or duuru la san kelen kɔnɔ kɛɲɛba bɛ se ka tɔni bi saba ni kɔ bɔ sanu na mais jusqu'à présent courant tɛ kɛɲɛba bon an b'o dusukasi la an ka hakɛ caman gulonnen don an yɛrɛ bolo gouvernement ɲinalen don an kɔ an bɛ o dusukasi la n'a fɔra tuguni ko chinois ni mɔsiw fana bɛ ka tila ka taa nin kɛ o ma kɛ problème ye o de ka kɛɲɛbagadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka kɛɲɛba fana bɔ bolo la kɛɲɛbagaden dɔw bɛ ka jɔrɔ u poche kɔnɔna la donc o de ko in bɛɛ problème ye parce que ni bin kɛr'i kan n'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'aw bɛnna a ka ca ala fɛ aw bɛ a bɛ se ka ka gɛlɛya b'a ɲɔnti mais une fois que division bɛ yen farafarali bɛ yen a b'aw siri k'aw jɔnya la ne kɔni bolo ee, ne ka base ye mun ye o ye kɛɲɛbagadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma wasatɔn ko tɛ M5 ko tɛ bolofara ko foyi ko tɛ kɛɲɛbagadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛɲɛba filɛ donc ala mana kɛ an ka environnement sauvera n'an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn farafara an ka ɲɔgɔn farafara mais o kɔni k'a sɔrɔ au moins an sera ka fɛn dɔ ɲɛ an faso ye o y'a sɔrɔ an sera ka fɛn dɔ ɲɛ an ka sigida ye voilà o de kɔni ye ne ka hakilina ye sinon mali ni autorité u ni chinois tɛ baara la mais kɛɲɛbagadenw de bɛ ka kɛɲɛba janfa sori i ka nin kuma tiɲɛ don bamananw ko ten de ko bolodennin kelen tɛ bɛlɛ ta a ye na n dɛmɛ n ka doni na o k'a sɔrɔ i yɛrɛ doni ta yan fan ɲuman ye i b'o fan fɛ bamananw ko ko jala bɛ bonya ni jala ye nka jala tɛ kunaya ni jala ye ani ye nɔnɔ kɛnɛ siri dibi la cogo o cogo a t'a ɲɛ changer sori foyi tɛ bɛn bɔ bɛn de bɛ diɲɛ diya wa bɛn de ye diɲɛ taala ye bɛn ani sabali maa n'i bɛ fɛ ka mara kɛ i bɛ sabali n'i bɛ fɛ ka diɲɛ jabɔ i bɛ sabali wa n'i kɛra dawulatigi foyi tɛ dawula in mɛɛn i bolo f'i ka sabali n'i kɛra dutigi foyi tɛ du in mɛɛn i bolo f'i ka sabali ka autorité malienne wele k'a fɔ ko kɛɲɛba de ye cercle filanan ye mali bɛ depuis indépendance ta la ka na o ye bi ko o kɛra bolokɔfɛfɛn ye kuran tɛ yen ji ɲuman t'u bolo foyi t' olu bolo ka na lajɛ bi ko olu o tuma ko olu hakilina taara k'a fɔ ko fo faso ɲinɛna olu kɔ ko o de kosɔn ni siniwa ninnu ni dunan ninnu bɛ t'u sago k'u la o tuma ka autorité malienne wele halisa k'a fɔ u k'u kɔfilɛ ninnu ye fasodenw dɔw de ye ninnu ye maliyɛn dɔw de ye ninnu joli bɔra faso dɔw ninnu bɛnbakɛw joli bɔra faso in de ye walasa faso in bɛ se ka bi sɔrɔ an bɛɛ de bɛ fa la an bɛɛ de bɛ ba la k'a ta kayi ka taa bila kidali maliyɛn den bɛ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ niyɔrɔ de bɛ faso in na wa bɛɛ ni hakɛ dɔ de ka kan o tuma k'a fɔ kɛɲɛba ka denw ye foyi tɛ bɛn bɔ u ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ juruba kelen walasa kɛɲɛba bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo min na walasa kɛɲɛba bɛ se ka bɔ nin binkanni wale in kɔnɔ cogo min na sabu n'i y'a ye sori ye n ɲininka k'a fɔ ko munna siniwa mun de bɛ siniwaw ni gouvernement cɛ ni gouvernement tɛ se ka taa dankari in na sabu dunan tɛ se ka na faso kɔnɔ ka na nin baara sugu in kɛ i faso kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma taa sara autorité dɔ la sigida bɛ yen o kama sabu n y'o de f'i ye ala kɛmɛ ka minisiri minisiriso sigi sigilen don nin kama nin sigilen don transport kama nin sigilen don sanuko affaire kama o minisiriso bɛ yen u tɛ se ka ta ka taa f'u bɛ taa nin daga bilen ani nin tɔɔrɔ bilen in sigi kɛɲɛbakaw da la k'a sɔrɔ u ko minisiriso tɔ t'o kalama ni minisiriso tɔ t'a kalama kɛɲɛbakaw kan ka wuli ka se u ka minisiriso ma ka taa fɔ a kɛɲɛba bɛ nin kɔlɔlɔ in de kɔnɔ bi kɛɲɛba bɛ nin ɲani de kɔnɔ kɛɲɛba bɛ nin tɔɔrɔ in de kɔnɔ sabu kɛɲɛbakaw tɔɔrɔla u ɲanina fo u ka t'o da minisiriso kan yali mɔgɔ wulila ka se minisiri ma ka taa da kulo kan wa je peux dire minisiri kɔni b'a kalama parce que yanni ka kuma se nin ma n y'a fɔ ko minisiri saba yɛrɛ taara fo siti kan donc olu yɛrɛ taara u ɲɛ jɔ siti la yɔrɔ kuma kɔni t'o kɔfɛ minisiri kelen tɛ minisiri fila tɛ minisiri saba tɛ voilà u taara ka taa fo ka taa don ba kɔnɔ fo ka se ba milieu la tellement gabugu bɛlɛ kɛlen don ka ba fa minisiri yɛrɛ ɲininkalen ko baji bɛ min a fɔra a ɲɛna k'i jɔlen bɛ yɔrɔ min na yen de ye ba ye parce que siniwaw bɛ ka baara kɛ badawolo la u bɛ ka bɔgɔ ta ka bɔ badawolo la ka jigin ba kɔnɔ ka ji sama ka bɔ ba kɔnɔ k'u ka sanu ko donc Eh, bɔgɔ minnu bɛ badaw la o bɛɛ de bɛ ka jigin ba kɔnɔ donc olu bɛ ka baji sama ka bɔgɔ kɛ k'o remplacer donc ba gerenna fo ka tinti yɛlɛ ba sanfɛ an bɛ ka kuma minnu fɛnɛ fɔ ni mɔgɔ b'a la n bɛ tila k'a bɛɛ images d'i ma pour que i ka se k'a faamu voilà ok maliyɛnw a ye nin mɛn ni fu ma siri nin dan na don dɔ la siniwaw b'a fɔ k'olu bɛ kɛɲɛba dugutigiya ɲini n'o de fɔ maa fila dunan ani dugulen ni dugu n'u fila kɛlɛla dunan mali ye dunan bisimila jamana de ye nka kana kɛ dunan yɛrɛ k'a fɔ dugulen ma ko ma foyi y'i la o kɛla siniwaw ni kɛɲɛbakaw ta ye o tuma ka faamaw wele halisa n'u taara ka taa u ɲɛ da nin ba dingɛ ninnu kan olu dun sɔnna k'a fɔ ko anw ka mɔnikɛ yɔrɔ k'o ye faso jɔbere dɔ ye n'o ye faso jɔbere n'o ye tiɲɛ ye ni ba dingɛ gerenna mɔnikɛ yɔrɔ tɛ sɔrɔ ni ji tiɲɛna foyi tɛ ɲɛ tuguni ni ji tiɲɛna sigi tiɲɛna kɛnɛya tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna k'u wele ka na nin yɔrɔ in ma halisa an ni Kɛɲɛba kunko kɛnɛ de bɛ ɲɔgɔn na Kɛɲɛba ka Sori Dabo ka bɔ Kɛɲɛba ka na MCRP coordinateur don halisa n'a bɛ ɲɔgɔn na ɲininkali la ka taa o tuma Sori Siniwaw bɛ nin bɛɛ lajɛlen la Siniwaw yɛrɛ bɛ mun nafa de lase Kɛɲɛba ma ni Kɛɲɛbakaw dɛsɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'u kɛlɛ en réalité i da sera kumaba de ma sisan parce que ni dugu bɛɛ jɛra ka mɔgɔ min kɛlɛ mɔgɔ kelen k'a fɔ ko bon ko o tigi tɛ taa o mɔgɔ kelen in minɛ o de ka fisa ni kɛɲɛba ka den bɛɛ ye donc kɛɲɛba b'o niveau de la kɛɲɛba ka den halalaw bɛɛ lajɛlen wulilen don pour que ka se ka nin situation in kɛlɛ parce que 12 communes bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin situation kɛlɛ mais mɔgɔ kelen kelenninw de bɛ kɛɲɛba yɛrɛ dugu kɔnɔ minnu bɛ ka don kɛɲɛba ka denw n'u ka hɛrɛ cɛ parce que olu de ni siniwaw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ ka siniwaw bolo wari minɛ donc olu de fana ye kɛɲɛba janfa pourquoi dugutigi dɔw b'a la jeunesse dɔw b'a la donc dugu min na dugutigi ni jeunesse ɲɛ tugulen don ka se nin bɛɛ niveau ma o dugudenw ta bɛ kɛ cogo di voilà donc olu de kumakan bɛ se sanfɛ an minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ bi an kumakan tɛ se sanfɛ an fana ka fanga ye aw de ye mɔgɔ minnu bɛ se ka an ka dusukasi dɔn an ye ka an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ sinon kɛɲɛba janfalen don kɛɲɛba ka denw yɛrɛ de fɛ kɛɲɛba janfalen don kɛɲɛba ka denw de fɛ ne yɛrɛ min bɛ k'a kuma fɔ ne tɛ kɛɲɛba ka den ye ne wolola bamakɔ yan ka mɔ yan mais service de ye ne lase kɛɲɛba pourquoi an jilajalen don a kɛlɛ la parce que n ka denbaya sigilen don kɛɲɛba depuis 2014 asafurula depuis 2009 fo à nos jours n ka denbaya bɛ kɛɲɛba an bɛ ka jiko kuma min fɔ olu bɛ min o ji in de la an bɛ ka poison kuma min fɔ k'a bɛ ka dugukolo tiɲɛ olu bɛɛ bɛ o dugu kelen de kan o de ye lutte in kun ye sinon k'a fɔ ko kɛɲɛba ko don mali ko de don parce que ne yɛrɛ tɛ kɛɲɛba ka den ye ok Ayi i ye kɛɲɛba ka den mɔgɔ min kɔni sigila yɔrɔ min na bamananw ko ten de maa ta yɔrɔ tɛ maa la sigiyɔrɔ de bɛ maa la n'i sigila yɔrɔ min na yen y'i sigiyɔrɔ ye o tuma maliyɛnw a ye nin kumakan in mɛn n'o de fɔ maa tɛ i faso yira n'i bolojugu ye n'i b'i faso yira n'i bolojugu ye i farala maa terejuguw kan finman tɛ maa terejugu ye jɛman tɛ maa terejugu ye ne kelen bɛ jama niyɔrɔ dun e de ye maa terejugu ye o tuma bamananw aw ye nin kuma mɛn silamɛw aw ye nin kuma mɛn an ka autorités aw ye nin kuma mɛn mun de bɛ kɛɲɛbakaw ye tuguni mun de bɛ kɛɲɛba tuguni kɛɲɛbakaw ta kɛra ɲɛji ye kɛɲɛbakaw ta kɛra degun ye kɛɲɛbakaw ta kɛra kɔlɔlɔ ye mun na wasa kɛɲɛba filɛ degun min kɔnɔ bi kɛɲɛba bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di maliyɛnw aw ni aw de bɛ se k'o bɔ ka wuli k'o yira kɛɲɛbakaw la ka wuli k'o yira autorités la wasa dɛmɛ min b'an bolo k'o ta ka se kɛɲɛbakaw ma wasa siniwaw ni burukinabɛw da o bɛ se ka bɔ kɛɲɛbakaw da la sabu sɛnɛ tɛ kɛ yɔrɔ min na o sɛnɛ tɔgɔ de ye ko kɔngɔbugu ji tɛ yɔrɔ min na o ji tɔgɔ de ye ko minnɔgɔbugu o tuma ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen kisi a ma n'i y'a min ɲɔgɔn na ko an ka juru la tɛ i sen fila bɛ dugu ma halisa a b'u ka na kuma cɛ kuncɛ kuma na komi kurun sɛtɔla don siɲɛ na mun welewele ma da kan de b'e bolo ka se kɛɲɛbakaw ma ka bɔ kɛɲɛba ka don kayi ka bɔ kayi ka se mali fan bɛɛ lajɛlen ma mun welewele ma da kan de b'e bolo fo ka taa se an ka autorité ɲɛmaaba ma bi n'o ye asimi goyita ye an b'a daminɛ kɛɲɛbakaw yɛrɛ la an b'a fɔ ko kɛɲɛbaka denw ka kɛɲɛba kanu u ka k'u yɛrɛ fɛ an b'a daminɛ o la fɔlɔ parce que mɔgɔninfin n'i ka tile bɛ i ka dayirimɛ ko ma don o don n'i sara i ka duko bannen mais n'i ka tile bɛ jamana ko ma hali n'i tɛ i ka kɛwale dɔ bɛ sɔrɔ donc kɛɲɛbakadenw minnu bɛ bamakɔ kɛɲɛbakadenw minnu bɛ diaspora la u k'u kɔfilɛ kɛɲɛba la parce que depuis liti in daminɛna fɛn dɔ ye n jigila tigɛ o ye kɛɲɛba autorité mɔgɔ kelen tɛ yen min bɔra ka chinois ko kuma bɔ a da kɔnɔ une seule fois ko ne bɔra a kalama a bɛ se k'a kɛra dɛ mais n ma bɔ a kalama kɛɲɛbakaden damadɔni sara la mais jusqu'à nos jours an ma maire ye maire ye k'a fɔ ko chinois bɛ tan ou bien kɛɲɛbakadenw bɛ tan u ma lumière kɛ ko la kɛɲɛbakadenw ka se k'u ta sira ye an ma préfet ye k'a kɛ an ma procureur ye k'a kɛ et pourtant an dun mɔgɔw bɛ olu de kumakan na au moins a bɛ se ka kɛ an bɛ ka liti kɛ an bolo k'a fɔ k'an jo b'a la k'a sɔrɔ an jo t'a la mais n'olu bɔra ka kuma an dusu bɛ suma mais nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ an ma kɛɲɛba autorité kelen depuis 2017 f'an filɛ yɔrɔ min k'a fɔ ko kɛɲɛba bɛ tan ou bien a tɛ tan ou bien chinois bɛ tan chinois tɛ tan u bɛ k'an to yen an ka taa n'an yɛrɛ ye n'an ye kuma fililen fɔ u b'an minɛ ka taa an datugu i b'a fɔ ko n'i n'i jugu bɛ sigi la yɔrɔ ni mɔgɔ min n'a jugu sigi diya ye kɛlɛ kɔni ye a tɛ se ka sigi a fɔ k'aw tɛ kɛlɛ mais an n'an jugu de bɛ sigi la u b'a fɛ dɔrɔn an ka yɛlɛn u sen kan u b'a fɔ ko u b'an pénaliser mais en réalité an kɔni tɛ liti in abandonner hali ni kɛɲɛbakaden halala tɔ tora mɔgɔ kelen de ye kɛlɛ in bɛ kɛ fo n'a sɔrɔ o fana mɔgɔ kelen bɔra a la ala yɛrɛ dun fana tɛ sɔn ka bɔ a la donc an bɛ foli kɛ ka se kɛɲɛbakaden bɛɛ ma o kɔfɛ an bɛ foli kɛ ka se Kayes région mɔgɔ minnu déplacera ka taa kɛɲɛba kuma fɔ fo kɛɲɛba ani bamakɔka minnu déplacera ani aw minnu yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ a liti la ka fara an ka Choguel Mayiga kan n'o ye actuel premier ministre ye an yɛrɛ ka transition a tɔgɔ de ye comité stratégique président don donc an bɛ foli lase a ma kosɛbɛ an b'a dɔn mɔgɔ min don tiɲɛtigi don mɔgɔ min don a hakili bɛ jamana in na donc an bɛ toujours wele ma dari kɛ ka ɲɛsin ale ma fɔlɔ yan'an ka se eh, asimi ma u k'u kɔfilɛ kɛɲɛba la kuran tɛ kɛɲɛba sira tɛ kɛɲɛba kɛɲɛbakadenw ka environnement bɛ ka tiɲɛ donc u k'u kɔfilɛ kɛɲɛba la u k'a dɔn ko kɛɲɛba ye mali dɔ de ye parce que kɛɲɛba bɛ ka taa cogo min N'u ma farati révolution bɛ wuli kɛɲɛba mɔgɔ ma sigi ni min ye donc yanni ka se o niveau ma an bɛ continuer anw tɛ muru t'an bolo marifa t'an bolo en même temps an tɛ kɛlɛ fana fɛ an bɛ continuer ka mɔgɔ la sensibiliser u kana na ko kɛ ni dusu u k'a kɛ ni hakili ye mais mun bɛ hakili fana ja o ye autorité k'i kɔfilɛ an na u k'a dɔn k'a fɔ an degunnen don donc an b'o kɔni foli lase en même temps asimi fana an bɛ ala deli fana a k'i kɔfilɛ kɛɲɛba la kɛɲɛbakadenw de
lac debo filɛbagaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn nin kun ye kɛɲɛba kungo kɛnɛ ye jamukan min n'a bɛ kɛ lac debo fɛ juma o juma k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnden b'i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn k'an ka gouvernement fo gouvernement min sigilen bɛ bi waasa ka se ka faso in bɔ dingɛ kɔnɔ k'u fo k'u waleɲumandɔn kɛɲɛbakaden b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ajab tv filɛbaw lac debo filɛbaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan a filɛbaga abonnés k'aw bɛɛ lajɛlen fo nin kun y'a balimakɛ mankan ye a n'a denkɛ sarafo dafidi jara ka cɛni mankan don wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ala ka faso in dɛmɛ faso in dɛmɛbagaw ala k'o dɛmɛ sɔli ala nabi